daoibh a chairde agus fáilte chuig Comhrá leis an gConradh. Inniu i mo theannta tá an Dr Éamon Ó Cíosáin, léachtóir le Fraincis in Ollscoil Mhá Nuad agus beimid ag caint inniu faoi chúrsaí Gaeilge sna tríochaidí ach go háirithe an nuachtán An t-Éireannach. Scríobh Éamon leabhar faoin nuachtán iontach seo i 1993 agus tá an leabhar seo léite a'm cúpla uair. Leabhar iontach úsáideach agus leabhar le han-chuid peirspictíochtaí thábhachtacha faoi chúrsaí Gaeilge sna tríochaidí. Conas atá cúrsaí leat, a Éamoinn? Go maith, go breá, go raibh maith agat. Bhuel, is dócha go dtosnóidh muid le ceist an-éasca. Cad a spreag tú chun an leabhar seo a scríobh agus cén fáth ar scríobh tú é? Bhuel, is dócha go raibh dhá chúis ann. An chéad chúis ná gur mhol Breandán Ó hEithir bhfuil muid ag comóradh 30 bliain ó cailleadh é i mbliana. Mhol Breandán Ó hEithir dhom, bhí mé i mo mhac léinn ag an am, mhol sé dhom féachaint ar scéal an leabhair seo, gur pháipéar nuachta an-suimiúil a bhí ann agus cheap seisean go mb'fhiú taighde a dhéanamh air agus na scéalta a chruinniú. I measc go leor den dream a bhí páirteach ann, daoine iad seo a bhí siad ag éirí aosta ag an am ach bhí go leor leor de mhuintir an pháipéir fós beo agus is ag bailiú is dóigh stair ó bhéal a bhí mé chomh maith le bheith ag bailiú stair ó fhoinsí scríofa mar déarfá bhí an dá bhí an dá ghné i gceist ag Breandán an darna cúis agus cúis a bhí aige siúd leis chomh maith ná gurb é Seán Beaumont bunaitheoir an pháipéir agus b'in é mo sheanathair fear a fuair bás an bhliain a rugadh mé féin agus nár chur mé aithne riamh air dá réir sin.
Agus cén fáth ar bunaíodh mar sin an nuachtán sna tríochaidí? Mar bhí nuachtáin Ghaeilge á mbunú de shíor le linn na tréimhse sin agus bhí, bhíodh an-chuid iarrachtaí ar bun ag daoine ábhar léitheoireachta a sholáthar i nGaeilge. Cén fáth an nuachtán seo? Bhuel, sin é go díreach, is dóigh, d'fhéadfá féachaint ar an téarma nuachtán. Bhí go leor foilseachán Gaeilge ag teacht agus ag imeacht ag an am. Níor éirigh le go leor acu seo, go bunúsach ar chúiseanna airgid. Bhí cúrsaí na n-irisí réasúnta seasamhach sa mhéid is go raibh deontas maith rialtais ag dul le haghaidh irisí ar nós An tUltach, a bhí bunaithe ó 1926, ach maidir le nuachtáin agus páipéir bhí cúrsaí míshocair go leor, is dóigh, ó aimsir, b'fhéidir, déarfá, aimsir Chogadh na Saoirse ar aghaidh. Roimhe sin bhí díolachán sách maith ar pháipéir nuachta Chonradh na Gaeilge. Cé nach raibh an Conradh i gcónaí ag déanamh brabach bhí caillteanas go minic leis. Le Fáinne an Lae nó An Claidheamh Soluis bhíodh an teideal an pháipéir ag athrú de réir na mblianta. Ach le teacht an tSaorstáit d'éirigh rudaí aisteach go leor, ar bhealach níos deacra. Cé gur bhunaigh Earnán de Blaghd ciste le cúnamh airgid a thabhairt, go fhoilseacháin na Gaeilge. Níor tharla sé dá bharr sin go raibh páipéar nuachta ann go rialta ina dhiaidh sin. Bhí iarrachtaí neamhspleácha, bhí iarrachtaí ar bun ins na cúigí, i gCúige Mumhan agus i dTír Chonaill agus i gCúige Chonnacht. Bhí páipéir, páipéir na gcúigí, foilseacháin Gaeilge míosúil go chuid is mó, páipéir mhíosúla mar a déarfá go chuid is mó, bhí siad sin ar bun ag an am. agus bhí bhí an Conradh na Gaeilge ag cailleadh cuid mhór airgid le leis an bpáipéar nuachta acu féin a choinneáil ag imeacht. Anois an darna ceist faoi sin ná páipéar nuachta, bhí na páipéir Gaeilge anuas go dtí an tÉireannach is dóigh, ba pháipéir cúise a d'fhéadfá a thabhairt orthu mar an nuacht a bhí iontu, Nuacht chúis na Gaeilge, Cúrsaí teanga, beagán faoin nGaeltacht, ní raibh an oiread sin aird ar chúrsaí phobail na bpobal a bhí ag labhairt na teanga ag an am. Nuacht an Chonradh agus rudaí bainteach le cúrsaí cur chun cinn na Gaeilge a bhí i gceist go mór sna hirisí seo, sin nó ábhar béaloidis agus roinnt scríbhneoireachta, páipéir litríochta agus béaloideas, sin, cuir i gcás, An Stoc agus Ar Aghaidh, i gCúige Chonnacht, bhí dhá cheann acu sin ann. Dá bhrí sin ní raibh soláthar nuachta mar a thuigeann muide nuacht anois, nuacht idirnáisiúnta, nuacht pholaitiúil, cúrsaí eacnamaíochta agus nuacht na Gaeltachta, bhí bearna ann ó thaobh an tsoláthair sa mhéid sin, ní raibh páipéar ar bith ag freastal dháiríre air sin. agus sin an bhearna is dóigh a chonaic daoine ag an am. Anois d'éiligh Conradh na Gaeilge ar Éamon de Valera go mbeadh páipéar nuachta Gaeilge ar bhun, mar a déarfá, ar mhúnla na bpáipéar Béarla, go mbeadh sé sin ar fáil. Bhunaigh muintir de Valera páipéar nuachta laethúil, The Irish Press, Scéala Éireann, i 1931 agus, Is cosúil gur éirigh le stiúrthóirí Chonradh na Gaeilge gealltanas a bhaint as de Valera go mbeadh eagrán an tSathairn gon pháipéar sin go hiomlán as Gaeilge. Agus dar ndóigh réiteodh sé sin, in aon bhuille amháin, an bhearna seo a bhí sa mhargadh go mbeadh páipéar mór téagartha Gaeilge le nuacht de chuile chineál, cúrsaí spóirt, polaitíochta, pé rud a bhí i gceist, ábhar do pháistí agus mar sin de, go mbeadh gnáthpháipéar nuachta ann. Ach níor tharla sé seo agus faoin mbliain 1934 bhí Conradh na Gaeilge ag éirí as a bheith ag foilsiú páipéir agus bhí páipéar míosúil ag iriseoir proifisiúnta darbh ainm Cathal Ó Tuathail, fear an-spéisiúil. Bhí deireadh tagtha leis An Tír agus dáiríribh faoi Cháisc 1934 ní raibh páipéar seachtainiúil ar bith, ní áirím páipéir nuachta mar nuacht ann agus sin an fáth gur shocraigh Beaumont agus Tomás Ó Flaithearta, in éineacht leis agus roinnt daoine eile, gur shocraíodar dul sa bhfiontar leis an bpáipéar seo, An tÉireannach, páipéar a bheadh ann, a bheadh ann, bheadh ina pháipéar seachtainiúil agus bheadh sórt, bheadh sé oscailte ó thaobh tuairimíochta, glacfaí le, le, bhí fáilte roimh thuairimíocht de chuile chineál. agus bhí sé i gceist acu freisin go mbeadh nuacht ar fáil agus chuige sin chuaigh Beaumont i dteagmháil le hiriseoirí proifisiúnta. Ní raibh aon scil i gcúrsaí gnó ná páipéir nuachta aige féin ach chuaigh sé i dtuilleamaí daoine. D'iarr sé cúnamh ó iriseoirí proifisiúnta. Ba iriseoir proifisiúnta a bhí i Tomás Ó Flaithearta, deartháir le Liam as Inis Mór, duine de chúnaitheoirí an pháipéir. Bhí an-tuiscint aige siúd mar bhí sé théis a bheith ina eagarthóir ar go leor páipéir ceardchumainn agus páipéir den eite chlé i Meiriceá fhad 's a bhí sé i Meiriceá, agus d'iarr Beaumont cúnamh freisin ar dhaoine a raibh aithne aige féin orthu mar Phrotastúnach, is dóigh, san Irish Times, agus fuaireadar an-tacaíocht go neamhoifigiúil ó dhaoine aonaracha taobh istigh de Scéala Éireann, an Irish Press, Bhí na telexes, ar a dtagadh an nuaíocht isteach, agus plátaí le haghaidh pictiúirí ar an bpáipéar á roinnt idir Scéala Éireann agus An tÉireannach. So dá bhrí sin, sin an bealach a ndeachaigh Beaumont i mbun an pháipéar a bhunú. Agus tá sé suntasach ar feadh b'fhéidir bliain, bliain go leith go raibh go leor leor comhairle agus obair á fháil aige ó iriseoirí proifisiúnta. So ba chur chuige nua a bhí anseo. Ní raibh. an páipéar dírithe dháiríre chor ar bith, nó fíorbheagán, ar thuairiscí, cuir i gcás, ó chraobhacha Chonradh na, tuairiscí ar feiseanna a bheadh timpeall na tíre agus comórtais den chineál sin, nó, mar a bhí ar siúl ag páipéar eile de chuid Chonradh na Gaeilge, tuairiscí ar chúrsaí Chumann Lúthchleas Gael, mar bhí Conradh na Gaeilge théis dul i mbeart le Cumann Lúthchleas Gael ag pointe amháin le páipéar a fhoilsiú idir an dá eagraíocht le hiarracht a dhéanamh soláthar a choinneáil. So dá bhrí sin is. páipéar iriseoireachta, iriseoireacht mar a thuigeann muid inniu é, a bhí i gceist, agus ní raibh an páipéar i bhfad ar bun gur scríobh Tomás Ó Flatharta píosa nuachta as Inis Mór, agus tharraing sé seo go leor conspóide mar bhí sé ag cáineadh an tsagairt a bhí sa bpobal ag an am as bheith ag seanmóireacht i mBéarla istigh in Inis Mór. Agus tharraing sé seo go leor caint, ach rud a spreag sé ná gur thosaigh daoine ag cur nuacht áitiúil isteach as na Gaeltachtaí. as ceantracha Gaeltachta go háirid, Cúige Chonnacht ach chomh maith leis sin Tír Chonaill agus corruair as na Déise i gContae Phort Láirge. Dá bhrí sin chuir sé tús le, mar a déarfá, múnla nuacht áitiúil, nuacht áitiúil mar a thuigfeadh muid inniu é ar Raidió na Gaeltachta. Bhí sé cosúil ar bhealaí áirid leis an gcineál sin nuachta, ní raibh sé chomh mion leis na fógraí báis ach bhíodh scéalta, rudaí a bhíodh ag tarlú agus athruithe a bhí ag tíocht ar shaol an phobail agus mar sin de. Bhíodh siad sin á dtuairisciú sa bpáipéar chomh maith. So, ní hamháin go raibh sé ina pháipéar nuachta ó thaobh nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta ach bhí Nuacht na Gaeltachta, bhí go leor den pháipéar faoi faoi Nuacht na Gaeltachta chomh maith. Ón lá ar bunaíodh an nuachtán bhí cuma an-phroifisiúnta agus an-aibí air. Bhí bhí fealsúnacht an pháipéir agus an an an an léamh a bhí a bhí ag an bpáipéar ar chúrsaí nuaíochta Gaeilge, bhí sé forbartha ón tús, ní raibh aon tréimhse cineál téamh suas i gceist agus ba rud annamh é sin, is rud annamh é sin go fóill i gcúrsaí foilsitheoireachta go ginearálta, gan a bheith ag caint ar iriseoireacht Ghaeilge. So ba dhaoine faoi leith a bhí i mbun an nuachtáin seo agus daoine le cúlra faoi leith freisin. Ar mhiste leat Bhuel, luaigh tú Seán Beaumont agus Tom Ó Flatharta ansin, ach cérbh iad na daoine eile a raibh baint acu leis agus cén fáth a raibh an snas chomh maith sin ar an nuachtán ón tús?
Bhuel, thug Beaumont isteach dornán iriseoirí proifisiúnta, mar a déarfá, ag cabhrú leis an bpáipéar. Bhí daoine a bhí ina n-eagarthóirí ar pháipéir iad féin, iriseoirí nach bhfuil mórán eolas anois orthu ar nós Chris O'Sullivan, d'imigh, Astráileach, Éireannach-Astráileach, Peadar O'Curry a bhí ina eagarthóir ina dhiaidh sin ar The Catholic Standard, fear Protastúnach ón Irish Times a raibh Harold Brown air. Ní raibh siad seo luaite as a n-ainm ar an bpáipéar ach is iad siúd a bhí a chuir comhairle, mar a déarfá, leo ó thaobh leagan amach, ó thaobh ábhair agus mar sin de. Bhí an t-ábhar seo ag tíocht chuig an bpáipéar an chuid is mó i mBéarla, píosaí a léadh Beaumont as páipéar nua, fear mór páipéar nuachta a bhí ann, léadh sé páipéir idirnáisiúnta agus The Guardian agus amannta bhíodh páipéirí i dteangachaí eile na Mór-roinne. á lua insa bpáipéar agus bhí siad, na nuachtaí seo, mar a déarfaidís ag an am, na nuaíochtaí, á n-aistriú go Gaeilge agus bhí daoine, bhí foireann, mar a déarfá, bhí ag obair air sin chomh maith, muintir na Gaeltachta go chuid is mó, daoine ar nós Sorcha Ní Ghuairim agus Seán Ó Cathasaigh as ceantar Charna i gConamara. Bhí Seán Ó Cathasaigh díreach tosaithe ag an am mar aistritheoir sa Dáil agus bhíodh seisean istigh in Ár Ré óg agus é ag cur Gaeilge ar an nuacht seo agus bhí mar a deirim foireann bhíodh ag plé leis na rudaí sin ó thaobh leagan amach an pháipéir theastaigh, so, theastaigh ón tús theastaigh ón lucht stiúrtha go mbeadh sé seo ina pháipéar, ina pháipéar dháiríre, gur, go mbeadh sé inchurtha, mar a déarfá, ó thaobh leagan amach, ó thaobh an ábhair a bheadh ann, go mbeadh sé inchurtha leis na, leis na, na, na, na páipéir nuachta Béarla a bhí ag an am agus tá sé sin le, le, le brath ar leagan amach an chéad cúpla eagrán, shocraigh sé síos ansin ar, ar mhodh, b'fhéidir rud beag níos cén, mar a déarfá, nach raibh díreach cosúil leis na páipéir eile d'athraigh siad an mana agus an leathanach tosaigh beagán tar éis tamaillín ach ó thaobh agus ar ndóigh ní raibh sé baileach chomh mór is páipéar níos lú a bhí ann ó thaobh toise ná na páipéir laethúla mar sin héin bhíodh go leor ábhair ann chuile sheachtain agus é roinnte amach ina chodanna sa pháipéar. Bhíodh nuacht idirnáisiúnta go minic ar leathanach tosaigh, amantaí bhíodh nuachta bainteach le cúrsaí Gaeltachta nó Gaeilge ann. Taobh istigh ansin bhíodh na nuacht, nuacht áitiúil, altanna agus aistí, amantaí eagarfhocal, leathanach na bpáistí, gearrscéal, dán, scéal, rudaí mar sin agus ar an leathanach cúil ansin bhíodh tuairiscí, tuairiscí amantaí ar imeachtaí cultúrtha, feiseanna, b'fhéidir corrthuairisc ó chraobh eicínt de Chonradh na Gaeilge nó ó dhream eicínt eile timpeall na tíre a bhí ag eagrú imeachtaí agus mar sin de. Agus tugadh, de réir, le himeacht aimsire freisin bhíodh roinnt mhaith díospóireachtaí ar siúl ar an bpáipéar, go háirid ceann is mó a bhain cáil amach is dóigh ná díospóireacht filíochta Iomarbhá, agallamh filíochta bunaithe thart ar cheist an dóil mar go raibh rialtas Fhianna Fáil théis dól a thabhairt amach ní amháin do dhaoine a bhí as obair timpeall na tíre ach bhí dól tugtha isteach sa nGaeltacht mar chúnamh airgid mar a déarfá do dhaoine sa tréimhse sin agus is tréimhse na dtríochaidí a raibh lagtrá an-mhór eacnamaíochta ag goilleadh go mór ar mhuintir na tíre ar fad agus bhí, ar ndóigh, spreagfadh seo go leor caint sa nGaeltacht. Sin sampla amháin den chineál ábhair a bhíodh taobh istigh ar an bpáipéar. Agus bhí idé-eolaíocht faoi leith ag an bpáipéar freisin, d'fhéadfaí a rá. Dar ndóigh, luaigh tú an cúlú eacnamaíochta ansin. Bhí cruachás domhanda i gceist le cúrsaí eacnamaíochta sna tríochaidí agus bhí impleachtaí aige sin do chúrsaí polaitíochta ar fud na cruinne, impleachtaí diúltacha den chuid is mó. Cén léamh a bhí ag an tÉireannach air sin mar nuachtán agus conas a d'úsáid siad na huirlisí idéolaíochta sin chun léamh a dhéanamh ar chúrsaí na hÉireann agus agus ar chúrsaí na Gaeilge?
Bhuel, bhí leagan amach ar leith ag an bpáipéar, cinnte. Is páipéar eisceachtúil go leor é ó thaobh na Gaeilge mar bhí sé, Den chuid is mó ó thaobh lucht eagair an pháipéir cinnte, bhí sé go maith ar chlé, bhí sé go mór in aghaidh na rialtaisí faisisteacha a bhí tagtha chun cinn ar an mór-roinn sa nGearmáin agus san Iodáil go háirid, bhí an páipéar thar a bheith thar a bheith géar ar Hitler. agus agus na Naitsithe agus bhí ionsaithe go rialta ar an leathanach tosaigh nó amantaí taobh istigh ach go háirid ar an leathanach tosaigh ar ar Hitler agus an Dr Goebbels agus an chuid eile acu. Siod é mar a déarfá an leagan amach polaitiúil a bhí ag Tomás Ó Flatharta, Seán Beaumont ba phoblachtánach den eite chlé a d'fhéadfá a thabhairt air siúd chomh maith. bhí sé sin ag dul siar go dtí aimsir Chogadh na Saoirse. Dá bhrí sin agus corrdhuine eile ar nós, cuir i gcás, Criostóir Mac Aonghusa chomh maith, daoine den eite chlé a bhí bainteach leis an bpáipéar. Anois, ní hionann sin is a rá go raibh chuile dhuine a scríobh sa bpáipéar ar an leagan amach sin, bhíodh daoine nach raibh leagan amach polaitiúil chomh soiléir sin acu agus bhí daoine ón eite dheis chomh maith, daoine coimeádacha, roinnt mhaith acu a scríobh ar an bpáipéar, leithéidí Ghearóid Uí Chuinneagáin a chuaigh ar aghaidh ina dhiaidh sin agus a bhunaigh gluaiseacht Ailtirí na hAiséirí agus mar sin de a bhí bunaithe cuid mhaith, dháiríre, ar Hitler, ní Hitler ach ar eagraíochtaí ag Mussolini agus Franco. So dá bhrí sin, cé go raibh sé eiciúméineach, mar a deir muid na laethanta seo, bhí sé eiciúméineach mar pháipéar, bhí Ó thaobh eagarfhocail agus ó thaobh sheasamh an pháipéir bhíodar go mór in aghaidh na rialtaisí faisisteacha seo a bhí ar an Mór-Roinn. Anois maidir le hanailís a dhéanamh ar chúrsaí na hÉireann bhí an páipéar, níor thráchtadar oiread sin ar chúrsaí polaitíochta na hÉireann, seans go mb'fhéidir go raibh siad ag iarraidh conspóid a sheachaint ansin sa mhéid is go raibh airgead, méid áirithe airgid á fháil ag an bpáipéar ón Rialtas, ach mar sin féin níor chuir siad fiacail ann. I gcásanna áirid, cuir i gcás, arís ó thaobh an eite chlé, chuaigh lucht, na daoine a bhí dífhostaithe, mháirseáileadar i mBaile Átha Cliath agus cuireadh na Gardaí amach ar na sráideanna len iad a stopadh agus caitheadh go dona leis na hagóidithe, na daoine a bhí ag déanamh agóide, agus cháin an páipéar Cháin an páipéar an rialtas go láidir faoi seo, go raibh siad ag bualadh cos ar an té a bhí thíos, sé sin le rá an dream a bhí thíos cheana féin a bhí gan obair, agus go raibh siad amuigh ag máirseáil, ag déanamh agóide a bheadh, d'fhéadfá a rá, a bhí dlisteanach ach mar sin féin gur cuireadh na Gardaí ina gcoinne agus bhí an páipéar an-cháinteach ar rialtas an tSaorstáit. Bhí siad dírithe go mór ar, mar sin, ar chás, an lucht oibre, daoine dífhostaithe, na cosmhuintire, b'in an, mar a déarfá, b'iad siúd an dream ceart ó thaobh, ó thaobh shaol na hÉireann. Páipéar mar sin a bhí báúil le, le cúrsaí ceardchumainn, a bhí criticiúil maidir le lucht gnó mór, cuir i gcás altannaí ag léiriú i Meiriceá cén chaoi a raibh na, na stiúrthóirí móra airgeadais agus graithe, ag cur i gcoinne leasuithe Roosevelt le feabhas a chur ar ghnáthshaol na ndaoine. So b'é seo, b'é seo an léamh a bhí acu ó thaobh na hÉireann agus arís ó thaobh na Gaeilge bhí an an anailís chéanna ar bun, dúirt siad go b'é fear an bháinín an fear ar fónamh, sé sin le rá muintir na Gaeltachta, b'iad siúd an dream a bhí ag labhairt na Gaeilge agus ba chóir go mbeadh gluaiseacht na Gaeilge dírithe orthu siúd agus go háirid dírithe ar fheabhas a chur ar chúinsí maireachtála na ndaoine sin. Agus cén sort feabhais a bhí i gceist? Arís is. Rudaí, mar a déarfá, an-phraicticiúil a bhí i gceist, go mba chóir obair a bheadh feiliúnach a chur ar fáil do na ceantrachaí Gaeltachta, iad a fhorbairt agus daoine as na ceantrachaí seo a aistriú go dtí talamh maith in oirthear na hÉireann. Agus ar ndóigh, rud é sin a rinneadh, a baineadh é sin amach le bunú Gaeltacht Ráth Cairn agus Bhaile Ghib agus áiteachaí eile ina dhiaidh sin. Dá bhrí sin bhíodar dírithe go mór ar leath ar staid na ngnáthdhaoine a fheabhsú. Níorbh aon mhaith a bheith ag caint ar an nGaeilge mura raibh tú ag dul ag tabhairt slí bheatha don dream is mó a bhí á labhairt agus a bhí á labhairt ariamh anall. Agus bhí an páipéar thar a bheith géar ar rialtas Fhianna Fáil nuair a thosaigh an imirce as an nGaeltacht arís. Mar a déarfá, bhí lagú tagtha ar an imirce as an nGaeltacht tar éis titim mhór tar éis an tubaist eacnamaíochta a tharla i 1929. Ní raibh. obair i Meiriceá agus bhí go leor go mhuintir na Gaeltachta a bhíodh ag dul go Meiriceá, bhí siad ag filleadh nó bhí siad ag fanacht sa mbaile agus ní raibh áit ar bith acu le dhul. Ach thosaigh imirce go Sasana go háirid amach i lár na dtríochaidí, tríocha a cúig, tríocha a sé, agus bhí na mílte go dhaoine óga na Gaeltachta ag dul go Sasana, ag dul ar imirce go Sasana. Agus d'ionsaigh an páipéar an rialtas go fíochmhar faoi seo, go raibh na daoine, go raibh, mar a déarfá, an Ghaeltacht ag imeacht. an fhuil ag imeacht ag sileadh as an tír mar a déarfá agus agus gan an rialtas ag déanamh iarracht ná cabhrú leis na daoine seo fanacht sa mbaile sin nó iad a aistriú go dtí tailte tailte i gcontae gcontaetha lár na tíre tala áit a raibh talamh maith. Dá bhrí sin bhí cineál leanúnachas san san anailís a rinne an páipéar ar chúrsaí idirnáisiúnta, cúrsaí náisiúnta agus cúrsaí na Gaeltachta fré chéile. Ó thaobh cúrsaí Gaeilge de sna tríochaidí, Measaim fhéin gur tréimhse an-spéisiúil atá i gceist leis na tríochaidí mar bhíodh an-chuid daoine ag súil le flaithiúnas stáit a bhaint amach agus a luaithe agus a bheadh flaithiúnas ansin bheadh ardchumas agus ardchumhacht ag an stát rudaí dearfacha a dhéanamh ar son na Gaeilge ach dar ndóigh ní mar sin a tharla rudaí, tharla, deineadh rudaí áirithe ach bhí an-díomá ar dhaoine sna tríochaidí trí chéile agus bhí an-chuid easaontais ann agus bhíodh an-chuid argóintí ar bun taobh istigh de na ciorcail a raibh tábhacht dóibh an Ghaeilge. Níl mé ag iarraidh a rá go raibh gluaiseacht, bhí gluaiseacht ann ach bhí daoine eile ann freisin. Ar mhiste leat do léamh air sin b'fhéidir a roinnt linn agus léamh an tÉireannach air sin a roinnt linn agus an chaoi a raibh an tÉireannach ag breathnú ar chúrsaí Gaeilge sna tríochaidí ní amháin ó thaobh na nGaeltachtaí de? Sea, bhuel, mar a deir tú, bhí, bhí eh, an-dóchas, eh, is dóigh, faoi tarlaithe faoi, bhí an-dóchas, mar a déarfá, eh, ann ar feadh eh, dhá thréimhse éagsúil, is é sin a rá roimh bhunú an stáit, nuair a bunaíodh an stáit ansin, eh, iar-chonraitheoirí nó iar-chonraitheoirí méid áirid don dream a bhí i gceannas sa rialtas nua sa stát, Earnán de Blaghd nó Risteard Ó Maolchatha mar shampla, a bhí sa chéad rialtas, rialtas Chumann na nGaedheal, agus bhí súil ag go leor go ndéanfadh, mar a déarfá, go gcuirfeadh an rialtas, rialtas neamhspleách, go gcuirfeadh sé aidhmeanna Chonradh na Gaeilge, athbheochan na Gaeilge agus tarrtháil na Gaeltachta chun cinn. Ach in imeacht na bhfichidí thosaigh ag tréigean sórt ar an dóchas sin, bhí deacrachtaí mar a déarfá le, cuireadh an obair, go bunúsach tugadh an obair do na bunmhúinteoirí, gur iad na scoileanna a dhéanfadh athbheochan ar an nGaeilge ar fud na tíre agus ba léir ag an bpointe sin, cuir i gcás, ó thaobh an neamhspleáchais, ó thaobh na n-institiúidí, ní raibh athrú raidiciúil sa státseirbhís. Lean an Dáil ag feidhmiú, cé gur thosaigh sí ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge i 1919 is trí mheán an Bhéarla a bhí an pholaitíocht á reáchtáil sna fichidí. De réir a chéile tháinig lagmhisneach. ar roinnt daoine agus amhras faoi na haidhmeanna seo de chuid an chonartha a bheith á gcomhlíonadh ag an rialtas. Bhí go leor gealltanais ann ach ní raibh an oiread sin gníomhaíocht ag tarlú agus b'amhlaidh sin mar a déarfá bhí muintir, cuirfidh muid mar seo é, muintir na Poblachta agus Fhianna Fáil sna fichidí ag éirí cáinteach ar pholasaithe agus ar ghníomhaíochtaí, go háirid ar ghníomhaíochtaí an rialtais. An chéad rialtas Cumann na nGael bhí Coimisiún na Gaeltachta acu, 1925, a chuir tuarascáil mhór amach faoi na rudaí a ba cheart a dhéanamh sa nGaeltacht agus dúirt an rialtas go gcuirfidís cúig mholadh déag as na ceithre scór, ochtó moladh a bhí ann, cúig cinn déag a bhí le cur i bhfeidhm agus ar ndóigh spreag sé seo míshástacht agus gearáin. Is dóigh gurb é an dara huair gur athraigh cúrsaí ó thaobh dóchais freisin. Bhí ansin muintir na Poblacht agus Fianna Fáil an-dóchasach nuair a rachadh Fianna Fáil agus de Valera i gcumhacht, mar ba bhall de Chonradh na Gaeilge de Valera é féin nuair a rachadh seisean i gcumhacht go mbeadh, mar a déarfá, forbairt ar an bpolasaí chomh maith. Agus arís ní raibh lucht teanga go cuid de lucht na cúise sásta leis na bhí bhí na geallúintí ann ceart go leor ach ní raibh siad róshásta leis an méid a bhí á dhéanamh nach raibh feabhas ag tíocht nach raibh an rialtas féin ag feidhmiú trí mheán na Gaeilge sin ceann de na rudaí móra bhí liosta ba liosta le le n-áireamh san Éireannach na samplaí a thugtaí ins an nuacht áitiúil ar Ghardaí gan Gaeilge cigirí gan Gaeilge cigirí talmhaíochta cigirí oideachais an córas stáit uilig ag déileáil leis na ceantracha Gaeltachta trí mheán an Bhéarla agus cúis díomá agus seirfin go go leor a bhí anseo. Dá bhrí sin is tréimhse tréimhse go raibh go leor bhí go leor searbhais ann, bhí Conradh na Gaeilge lag go leor mar ar bhealach Faoi dhó, tharla sé go raibh, gur éirigh daoine as an gConradh mar bhí siad ag glacadh leis go raibh an rialtas ag dul an obair a dhéanamh. Tharla sé i 1922, thit, bhí titim mhór ar na craobhacha agus arís i 1932 nuair a chuaigh de Valera. Agus an rud a tharlaíonn, sílim, mar atá léirithe ag Aindrias Ó Cathasaigh ina leabhar siúd faoi na, faoi chúrsaí an chonartha san tríochaidí, nuair a bhí an eagraíocht ag dul i laghad, bhí daoine ag troid le chéile agus ag bualadh milleáin ar a chéile faoi rudaí a bheith go holc agus thosaigh an, bhí go leor, is tréimhse dochreidte le scoilteanna ar chuile bhealach a bhí sna tríochaidí, bhíodh páirtithe polaitíochta scoilte, bhíodh daoine ag imeacht ó bheith ina sóisialaigh lá amháin go dtí bheith ina bhfaisistí an chéad lá eile, bhí an-chuid eagraíochtaí eile taobh amuigh de chúrsaí Gaeilge scoilte, Gluaiseacht na Poblachta a bhí scoilte idir Fhianna Fáil agus Gluaiseacht na Poblachta ansin, bhí deighilt arís taobh istigh de Ghluaiseacht na Poblachta idir The Republican Congress, an Chomhdháil Phoblachtach ar chlé, agus muintir an IRA faoi stiúir Sheáin Russell a bhí níos coimeádaí ar an taobh eile. Dá bhrí sin, tharla an rud céanna do Chonradh na Gaeilge agus do ghluaiseacht na Gaeilge, bhí scoilteanna agus deighlteanna ann i rith na dtríochaidí agus is dóigh go b'in rud a bhain leis an tréimhse. Is tréimhse an-chorrach a bhí ann mar bhí cúrsaí eacnamaíochta trína chéile agus bhí go leor corraíl agus saol ann atá sách éagsúil ón saol a bhfuil eolas againn air anois mar bhíodh an-chuid den pholaitíocht agus de na himeachtaí seo ar siúl ar na sráideanna. Bhí polaitíocht na sráide ann, bhíodh daoine ag briseadh suas cruinníocha a chéile, bhíodh cruinnithe móra ar na sráideanna ag dreamanna, chuile chineál dreamanna, bhí na Léinte Gorma ag máirseáil, bhíodh lucht na Gaeilge amuigh, cosúil le Hyde Park Corner, bhídís thíos ag Sráid Chathail Brú, seasamh thuas ar bhosca ansin agus iad ag óráidíocht, ag labhairt le gnáthmhuintir Bhleá Cliath, ag cur cúis na Gaeilge os a gcomhair, mar a déarfá. Atmaisféar an-éagsúil, sílim, ón gcineál atmaisféar a bhfuil muid ann in Éirinn anois ach níl sé chomh héagsúil sin ón atmaisféar atá i roinnt tíortha eile timpeall na hEorpa faoi láthair. Bhuel, dar ndóigh, bhí na rudaí seo an-tábhachtach do dhaoine ach ba chaitheamh aimsire iad go pointe freisin mar bhí an t-am ag daoine bheith amuigh agus ní raibh, ní raibh, b'fhéidir, an t-airgead acu a bheith ag ól nó ag freastal ar imeachtaí eile agus b'in ceann den bhealach. Níl mé ag iarraidh bheith dímheasúil leis an gcur síos sin gur caitheamh aimsire a bhí ann ach b'in an chaoi a chaith daoine a gcuid ama ag an am agus mar gheall ar mar gheall ar an chaoi a raibh rudaí agus na dreamanna a d'fhág an Conradh agus an chaoi a raibh an caidreamh le cúrsaí cumhachta sa tír, an ndéarfá gur chúngaigh nó gur tharla cúngú ar fhealsúnacht an Chonartha sna tríochaidí, gur tháinig nó gur gur tháinig treisiú ar an gcoimeádachas san eagraíocht, go raibh méid áirithe neamhoscailteacht do do chultúir eile sa tír nó do chreidimh eile seachas, b'fhéidir, múnla níos cúnga den Éireannach idéalach nó den Ghael idéalach i gceist ansin. Ó bhuel, is cinnte gur tháinig, tá sé suimiúil gur beag, mar a déarfá, gur beag plé, mar a déarfá, as a ainm a rinneadh ar Chonradh na Gaeilge ar an tÉireannach. An tÉireannach, is ba pháipéar nuaíochta a bhí ann i dtosach báire, ach mar sin féin, shamhlódh a cheapfá daoine ar nós Mícheál Ó Maoláin, ceardchumannaí agus ball de Chonradh na Gaeilge, Seán Beaumont, ball de Chonradh na Gaeilge i bhfad siar, a bhí sé i ngluaiseacht an Fháinne, daoine mar sin, go mbeadh, ar ndóigh, cúrsaí an Chonartha á phlé ar an tÉireannach, ach ní raibh. Agus arís ar taobh eile ansin má bhreathnaíonn tú ar na leabhra staire atá ag plé atá ag plé na tréimhse seo, níl focal faoi faoin dream seo mar déarfá dream a bhí ina meascán de Phrotastúnaigh go Chaitlicigh, Modhacha ar nós na siúnta, daoine gan aon chreideamh a chor ar bith, an sórt dream a bhí thart ar an tÉireannach. Níl aon chaint orthu seo ins na leabhra staire oifigiúla, mar a déarfá, a scríobhadh faoi eh, faoi stair an Chonradh, eh, Dóchas agus Duainéis le Aindrias Ó Muimhneacháin eh, agus Ar son na Gaeilge le le Proinsias Mac Aonghusa. Ní, ní tráchtar orthu. Dá bhrí sin is léiriú fiú é sin féin ar an deighilt eh, a bhí ann ag an am agus atá ann ag eh, eh, atá atá sa sta- sna leabhra staire. Is dóigh gurb é an chaoi a gcuirfinn síos ar na ehm, Ó thaobh an Chonradh, is cinnte gur tharla cúngú áirid ins na tríochaidí gur glacadh leis agus tá sé seo le tá a rian le feiceáil i gcuid de na haltanna a scríobh daoine éagsúla seachas stiúrthóirí an pháipéir ins An tÉireannach. Bhí, tá sé le feiceáil ar na haltanna go raibh an tuiscint seo gur bhain an Ghaeilge le Caitlicigh go bunúsach, agus Caitlicigh go príomha, agus go mba chuid de sórt gur gur pholasaí náisiúnach a bhí ann. Anois, d'fhág sé seo daoine áirid míshocair, daoine den eite chlé. Na Protastúin go háirid bhíodar faoi ní déarfaidh mé faoi their ach ach bhí deacrachtaí dhóibh siúd i gConradh na Gaeilge ag an am mar bhí Alt 13 de de Bhunreacht an Chonartha, chosc sé ar bhaill an Chonartha freastal ar imeachtaí Gallda. Anois bhí chuile chineál rud Gallda i gceist leis seo, cluichí cricket, coirm ceol jazz, rincí nár rincí Ghaelacha iad agus má thógann tú ó thaobh, ó thaobh úsáid an téarma i dTír Chonaill, Gallda ciallaíonn sé Protastúnach. Bhí amhras áirid ar na Protastúnaigh seo agus leithéidí Beaumont agus Earnán de Siúnta, bhain siad le teaghlaigh a bhí, bhuel, déarfaimid mar seo, Gallda, théadh siad, bhí siad ag gluaiseacht an tí, nó de théadh siad ag damhsaí nó rudaí mar sin, ach bhí daoine nár Phrotastúnaigh iad a d'fhreastail ar ócáidí áirithe agus cuireadh rúin mímhuiníne nó briseadh as as a gcuid postanna ins an gConradh cuid acu agus tá rian na conspóide seo le feiceáil i gcúpla áit san Éireannach. Bhí eagarfhocal amháin gan ainm ach is léir gurb é Seán Beaumont a scríobh é. in san Éireannach ag clamhsán faoi seo go raibh an Conradh níos gafa nó níos tógthaí le bheith ag cur i bhfeidhm sórt rialachaí maidir le bheith i do Ghael maith agus gan bheith ag freastal ar imeachtaí Gallda agus an cineál pacáiste seo go gcaithfeá bheith i bhfabhar cluichí Gaelacha etc agus an Creideamh Caitliceach. Tháinig sé sin chun cinn go mór ins na tríochaidí faoi stiúir, caithfear a rá, faoi stiúir uachtaránacht Pheadair Mhic Fhionnlaoich, Cú Uladh. Anois, ní raibh Cú Uladh, ní raibh an scéal Cú Uladh dubh agus bán, mar sheas Cú Uladh le rudaí áirid den eite chlé chomh maith, ach bhí Cú Uladh ina sheanadóir ag Fianna Fáil agus dá bhrí sin bhí an Conradh dhá cheangal isteach le Fianna Fáil Dar le muintir Chumann na nGael cinnte, nó muintir Fhine Gael, agus bhí an Conradh á cheangal go háirid leis an gcosc seo, bhí meon an-diúltach ann smachtbhannaí a chur i bhfeidhm, duine ar bith dá bhfaighfí amach go raibh a leithéid seo ag freastal ar dhamhsa nár dhamhsa Gaelach é, nó feis nárbh fheis de chuid an Chonartha é, d'iarrfaí orthu éirí as a bpostanna agus d'imigh cuid den dream a bhí timpeall ar an tÉireannach, d'imigh siad as na. na feidhmeannaí a bhí acu taobh istigh de Chonradh. D'fhan an chuid is mó acu ina mbaill den Chonradh ach d'éirigh siad as, rúnaíocht nó cathaoirleacht etc. So ar bhealach b'in deireadh le tréimhse, bítear ag caint go minic ar Dhubhghlas de hÍde agus an Ghaeilge a bheith mar theanga ag chuile dhuine, Protastúnaigh san áireamh agus bhí an chraobh cháiliúil sin, Craobh na gCúig Cúigí, the branch of the five provinces ach ar ndóigh Chuir an dream a bhíodh ag imeartas focal, dúirt siad 'the branch of the five Protestants' mar bhí craobh na gcúig cúigí lán le Protastúnaigh, rud a bhí, rud a bhí go breá. Bhí an traidisiún sin, craobh na gcúig, na gcúigear Protastúnach más maith leat, bhí sé sin lagthaí go mór sa gConradh ins na tríochaidí agus tharla sé, níl sé, níl cur síos agamsa air sa leabhar ach tá taighde déanta ag Aindrias Ó Cathasaigh Luaitear ins an tÉireannach go raibh cumann nua dhá bhunú agus bhí Seán Beaumont agus daoine a bhí a bhíodh ag scríobh ar an Éireannach, cosúil le, cuir i gcás, An Seabhac, Pádraig Ó Siochfhradha, an scríbhneoir as Cúige Mumhan. Bunaíodh eagraíocht eile, Cumann Gaelach na hÉireann, a bhí cosúil leis an gConradh, craobhachaí áitiúil. D'fhág roinnt craobhachaí de chuid an Chonradh an Conradh féin agus chuaigh siad isteach leis an eagraíocht nua seo a mhair cúig nó sé de bhlianta. So dá bhrí sin is tréimhse, an-chorrach a bhí ann do Chonradh na Gaeilge. Bhí an eagraíocht lagthaí, bhí sé scoiltí go mór mar gheall ar na na haighnis uiliug a bhí ar siúl taobh istigh den eagraíocht. Ní ní tréimhse an-mhaith a bhí ann agus ar bhealach tháinig tháinig deireadh go pointe áirid leis an tréimhse seo nuair a bunaíodh an tOireachtas i 1939. Tharla sé sin tréis deireadh a theacht leis an an tÉireannach ach tháinig daoine le chéile go pointe áirid timpeall ar an Oireachtas mar go dtí sin is cinnte go raibh go raibh lucht cur chun cinn na Gaeilge scoiltí idir lucht an Chonradh agus an dream a bhí a raibh sórt smachtbhannaí orthu sa Chonradh agus gluaiseachtaí eile ansin. Bhí go leor go imeachtaí go obair na Gaeilge níos mó is níos mó an tréimhse sin. Bhí sé á dhéanamh ag eagraíochtaí a bhí taobh amuigh de Chonradh na Gaeilge. Bhí Coiste na bPáistí bunaithe ag, arís, cuid den dream thart ar an tÉireannach i mBaile Átha Cliath, Coiste na bPáistí ag cur páistí lucht oibre Bhaile Átha Cliath go dtí an Ghaeltacht. Mícheál Ó Maoláin agus Seán Beaumont arís a bhí agus Earnán de Siúnta a bhí páirteach ansin. Bhí sé sin, mar a déarfá, taobh amuigh den Chonradh agus an eagraíocht agóide a bhí sa nGaeltacht, Muintir na Gaeltachta i gConamara, an chéad ghluaiseacht Chearta Sibhialta a bhí ann, an dream a chuir brú ar Fhianna Fáil Gaeltacht Ráth Cairn a bhunú. Bhí siadsan taobh amuigh de Chonradh na Gaeilge go huile is go hiomlán, ní raibh aon bhaint acu leis an gConradh. Dá bhrí sin bhí go leor de na. Go raibh obair, mar a déarfá, cur chun cinn na Gaeilge agus na Gaeltachta ar siúl taobh amuigh den eagraíocht, d'eagraíocht oifigiúil Chonradh na Gaeilge ag an am. Ach bhí cuid de na doirse sin fós ar oscailt ar, dar ndóigh. Tá pictiúr an-cháiliúil, an-suimiúil san Éireannach, in An t-Éireannach, de mhuintir na Gaeltachta ag. bualadh isteach chuig ceannáras an Chonartha mar bhí ag an am, i ceathair déag Cearnóg Pharnell agus sílim gur chodail siad ansin thar oíche. Chodail siad ann go díreach. Yeah roimh roimh agóid. Bhí rudaí níos oscailte ó thaobh codladh i bhfoirgnimh poiblí sna tríochaidí ná mar atá sa lá atá inniu ann. Agus dar ndóigh má má labhair muid faoin faoin gcúngú sin ar an gcultúr go náisiúnta agus faoi an an borradh a tháinig faoi an gcúng an gcúngaigeantas, Is fiú dúinn a lua freisin gur bhuail sé sin fiú Uachtarán na hÉireann, de hÍde, nuair a d'fhreastail sé mar Uachtarán na hÉireann ar chluiche sacair idirnáisiúnta agus gur díbríodh ón gCumann Lúthchleas Gael é dá bharr, cinneadh nach féidir le daoine sa lá atá inniu ann, fiú na daoine is cúngaigeanta sa tír a thuiscint. Tá an loighic taobh thiar de sin, tá an míniú air sin just imithe uainn go huile is go hiomlán. Ach ceapaim go bhfuil sé, go bhfuil sé an-suimiúil má dhéanann tú comórtas nó comparáid idir Éire, tír Chaitliceach, réasúnta, bhuel, fíor-choimeádach ar an-chuid bealaí, sna 1930idí agus na tíortha Caitliceacha eile san Eoraip, ahem, a bhí ag cúngú go mór agus ag sleamhnú i dtreo na deachtóireachta, an Iodáil, An Fhrainc go pointe ach tá an Fhrainc difriúil mar bhí scoilt ansin i gcónaí. An Spáinn, an Phortaingéil. gur mhair fós cultúr plé agus díospóireachta áirithe agus gur deacair a rá go raibh an daonlathas, ar a laghad, i mbaol in Éirinn sna tríochaidí. Bhí brú ag teacht ar an ndaonlathas agus bhí daoine áirithe a bhí ina choinne ach nuair a bhreathnaíonn tú siar ar an tréimhse sin, In ainneoin go raibh achrann ann agus go raibh trioblóid ann, fós féin mhair an cultúr díospóireachta sin agus tháinig an tír tríd ar bhealach eicínt. Cén fáth ar tharla sé sin? Cén fáth a raibh Éire difriúil, meas tú? Bhuel, bheadh cúpla cúis leis sin, bhuel, cheapfainn féin, is tír, bhuel, is tír bheag í Éirinn agus bhí aithne ag daoine ar a chéile agus fiú dá olcas, cúrsaí is minic a bhíodh daoine sásta labhairt le chéile, bhí aithne acu ar a chéile, go leor den dream, cuir i gcás, a bhí gníomhach ins na gluaiseachtaí a bhí ag dul i dtreo na deachtóireachta, ba dhream iad a bhí théis a bheith páirteach sa ghluaiseacht náisiúnta, ní raibh siad ag caint leis an taobh eile tar éis scoilt Chogadh Chogadh na gCarad ach san am céanna bhí aithne acu ar na daoine seo. Ní, ceapaim, ní raibh na toscaí baileach mar a chéile is a bheadh i dtíortha eile agus ar ndóigh rud eile, Cúis eile nár fhás b'fhéidir gluaiseachtaí faisisteacha chomh mór mar bhí, bhíodar ann, bhí daoine ann sa tír seo, bhí cúpla gluaiseacht ann, ar ndóigh, an Páirtí Caitliceach, Fronta Caitliceach agus Cumann, Cumann na Léinte Gorma agus ina dhiaidh sin Ailtirí na hAiséirghe ó thaobh na Gaeilge, bhí eagraíochtaí den chineál sin ann ach níor éirigh leo ar bhealach, bhí sé deacair acu aicme iomlán amháin a thabhairt leo taobh istigh de chúrsaí na hÉireann mar go raibh an pobal chomh scoilte sin ó thaobh an chogaidh chathartha. Bhí an cogadh cathartha chomh, ní raibh sé i bhfad tarlaithe mar a déarfá agus bhí an deighilt, sílim gur b'in rud eile a chosc, a chosc ar na gluaiseachtaí sin fás mar a déarfá. ach go raibh, go raibh nár fhéadadar aicmí iomlán a thabhairt leo mar go raibh go leor deighilt ins an tír ag an am agus ní héasca grúpa ar leith aicme iomlán a thabhairt leat le páirtí mar sin a bhunú agus an dream daoine a bhí nár chreid i gcúrsaí daonlathais agus bhí siad ann ar dá thaobh ó thaobh na léinte gorma ach bhí daoine eile chomh maith a chreid sa troid armtha. Bhí áit ag muintir an troid armtha le dhul isteach san IRA agus bhí an IRA ag an am mar eagraíocht, bhí sé an-mhíleata. Ba ghearr ina dhiaidh seo gur thosaigh siad ar fheachtas buamála i Sasana aimsir an dara cogadh. Dá bhrí sin b'fhéidir nach raibh na toscaí ceannann céanna ann in Éirinn agus a bhí sna tíortha ar an Mhór-Roinn. Ní raibh gluaiseacht an-mhór den eite chlé ann in Éirinn. Is gluaiseacht an-lag i dháiríre a bhí inti agus d'imigh cuid de na gníomhaithe is fearr, d'imigh siad le troid i gCogadh na Spáinne agus bhí baint ag cúpla duine acu sin leis an tÉireannach mar a tharla sé. Ach d'imigh an dream sin in áit. Má bhreathnaíonn tú ar an Spáinn nó ar an bhFrainc, agus fiú an Ghearmáin, bhí páirtithe cumannacha nó páirtithe sóisialacha an-láidir ann agus freasúra mór láidir ina gcoinne siúd dá bhrí sin. So ní raibh an deighilt idir an eite dheis agus an eite chlé chomh forbartha in Éirinn ach an oiread agus a bhí, b'fhéidir, i dtíortha na Mór-Roinne. B'in an pointe a bhí mé ag iarraidh, bhí mé chun déanamh, nár airigh lucht gnó agus lucht rachmais an bhagairt sin ón eite chlé a bhrú iad i dtreo, nó amach as an gcoimeádachas measartha daonlathach i dtreo coimeádachas fhaisisteach, nó a bheith i bhfabhar foréigean a úsáid chun a gcuid pribhléidí a a chosaint. Ach é sin ráite, bhí, chreid daoine áirithe in Éirinn mar a déarfá ansin, mé ag breathnú ar an bhfear atá taobh thiar díot ansin, an Cadhnach. Bhí gluaiseacht, cuir i gcás, gluaiseacht mhuintir na Gaeltachta a bhí ag éileamh talamh lár tíre go mhuintir na Gaeltachta. Bhí siad siúd sásta gol i mbun gníomhaíocht dhíreach. Is tréimhse mhór na tríochaidí le gníomhaíochtaí díreacha daoine ag gol isteach i bhfoirgintí oifigiúla, mar a dúirt tú, nó an rud a bhí siad a rá gur cheart má bhí talamh nach raibh duine ar bith á shaothrú ba chóir gol isteach agus an talamh sin a thóigeáil. Bhí imeachtaí mar sin, mar a déarfá, ar bun, gníomhaíocht dhíreach, chuaigh muintir na Gaeltachta ar na rothrachaí suas go Bleá Cliath le cruinniú a éileamh le De Valera, ní hé gur shocraigh siad tríd an Teachta Dála áitiúil go mbeadh cruinniú ann, chuaigh siad suas, leandáil siad thuas os comhair Theach Laighean agus d'iarr siad coinne, d'iarr siad labhairt leis an Taoiseach mar a bhí ag an am, Éamon de Valera. So is tréimhse, bhain sé, mar a déarfá, bhain go leor de atmaisféar na linne sin le le saol na hÉireann ag an am agus sílim go bhfuil an-chur síos tugtha i leabhar amháin atá an-mhaith ag cur síos ar an gcineál atmaisféir seo, go raibh go leor, bhí rudaí an-pholaitiúil, bhí an-chuid daoine sáite sa pholaitíocht. Tá an leabhar sin ag Seosamh Mac Grianna, Dá mBíodh Ruball ar an Éan, tugann sé an-léargas ar an tréimhse sin ar bhealach a léiríonn go raibh, ar bhealaí áirid, Éirinn ar aon bhuille le tíortha na Mór-Roinne san Eoraip ag an am céanna, nach raibh muid, nach raibh. gluaiseachtaí móra i bhfabhar deachtóireacht ann agus ar ndóigh rinne, bhí, bhí droch-cheannaireacht ar na, na Léinteachaí Gorma, dá mbeadh ceannaire an-mhaith acu, bheadh ana cliste, b'fhéidir go mbeadh scéal eile le n-inseacht ach léir, bhí, bhí go leor cosúlachtaí san am céanna idir Éirinn agus eh, Tíortha na Mór-Roinne agus an cúlra céanna, sé sin le rá, torthaí an lag trá, an titim, an tubaiste mór eacnamaíochta a tharla 1929, bhí a rian sin le feiceáil ar fud na hEorpa agus níor thaise go Éirinn é.
Tá dhá cheist agam le críoch a chur lenár gcomhrá inniu. Conas a d'fhreagair. nó a chuaigh na heagraíochtaí agus na dreamanna uilig a bhí á cháineadh ag An tÉireannach i ngleic leis an nuachtán. Agus ansin, conas ar tháinig deireadh, conas ar tháinig deireadh leis an nuachtán agus cén fáth? Bhuel, an caidreamh a bhí aige leis an dream a bhí á cháineadh, Bhí go leor cáineadh á dhéanamh ar dhreamanna éagsúla ag an am. Bhí Conradh na Gaeilge féin an-tugtha don rún cáinte a mholadh ar rud eicínt nach raibh déanta ag an rialtas. Is dóigh ó thaobh na n-eagraíochtaí a bhí siad a cháineadh, ní raibh mórán aird déarfainn ag dreamanna polaitiúla ar chor ar bith ar An tÉireannach. Is páipéar Páipéar beag a bhí ann dháiríre a bhí, ní raibh díolachán an-mhór ann, bhí sé dírithe ar na ceantair Ghaeltachta, ní mheasaim go mbeadh mórán tionchar ag na rudaí a bhí sé a rá, is cinnte nach raibh, na rudaí a bhí sé a rá maidir le, cuir i gcás, géarchéim na himirce as an nGaeltacht a thosaigh i gceart i lár na ndaichidí mar gheall ar an scrios a bhí á dhéanamh ar phobal na gceantrachaí Gaeltachta ag an am. Níor. glacadh leis sin. Bhí léargas éagsúil go maith ag an rialtas ar pholasaí na Gaeilge. Is cineál sprioc náisiúnta a bhí ann, bhí sé le cur i bhfeidhm ins na cathrachaí seachas ins na pobail thiar ar an gcósta thiar, ar imeallbhord na hÉireann mar a déarfadh an páipéar. Agus dá bhrí sin ní raibh is dóigh nach, ní raibh comhrá, ní raibh comhrá ar siúl, braithim féin, idir an páipéar agus an bhunaíocht pholaitiúil ag an am. Mar a chéile go chúrsaí polaitíochta, ní raibh, bhí an páipéar ar chlé agus bhí sé thar a bheith criticiúil ar chúrsaí na Mór-Roinne agus criticiúil go maith ar Rialtas na hÉireann agus ar ndóigh ní raibh mórán glacadh leis sin. Tá sé sin soiléir sa litir atá i gcló agam sa leabhar, litir a scríobh an tAire airgeadais Seán Mac an tSaoi chuig Seán Beaumont. Anois, bhí aithne mhaith acu seo ar a chéile agus ag a mbeirt bhan chéile ar a chéile, bhí tar éis a bheith sa scoil chéanna agus mar sin de. Scríobh Mac a' tSaoi ag Beaumont a rá leis nach bhféadfadh an rialtas bheith ag tabhairt airgid go pháipéar a bhí chomh cáinteach sin agus nach bhféadfadh Beaumont, go gcaithfeadh Beaumont féin a bheith ag smaoineamh ar cén seasamh a bheadh aige féin ó thaobh a chuid oibre mar fhostaí de chuid an stáit agus páipéar aige a bhí ag cáineadh polasaithe an stáit. So dá bhrí sin bhí beagán den smachtbhanna i gceist ansin. Bhí, tá, cé gur litir atá in ainm is a bheith cairdiúil atá sa litir sin atá i gcló sa pháipéar, bhí bagairt air ar Beaumont agus ar ndóigh níorbh é seo an chéad uair a bagraíodh air mar chaill Seán Beaumont a phost in 1922 mar chigire mar nach dtógfadh sé an móid dílseachta go impireacht nó go bhanríon, go rí agus banríon na Breataine mar a dhiúltaigh go leor poblachtánaigh eile ag an am. Dá bhrí sin bhí, bhí caidreamh sách deacair aige leis an rialtas ar an mbealach sin. Ó thaobh Chonradh na Gaeilge, ceart go leor, is Cogadh na mBó Maol a bhí ann ach ní raibh an oiread sin airde á thabhairt ag, ní raibh mórán aird sílim á thabhairt ag eagraíocht Chonradh na Gaeilge ar an gcáineadh a bhí á dhéanamh ag an Éireannach. Ansin leis an dara ceist a chuir tú orm ansin maidir le cén fáth, cé chaoi agus cén fáth gur tháinig deireadh leis an bpáipéar. Bhuel bhí an páipéar ag cosaint roinnt mhaith airgid, anois ó thaobh díolacháin, Tá sé seo mínithe agam sa leabhar, tá rinne mé iarracht figiúirí oibriú amach ó thaobh cé mhéad duine a bhí sa tír a bhí in ann páipéar a bhí in ann agus a bhí in acmhainn, tá dhá rud i gceist, in ann an Ghaeilge a léamh agus in acmhainn an páipéar a cheannach chuile sheachtain. Ní pobal an-mhór a bhí ann agus bhí sé sin faighte amach ag Cathal Ó Tuathail arbh iriseoir proifisiúnta é féin roimhe sin. Dá bhrí sin ní raibh an teacht isteach maith uaidh díolacháin, bhí teacht isteach measartha uaidh fógraíocht ach bhíodar ag brath dháiríre ar dheontas ón rialtas le theacht slán agus ar iasachtaí príobháideacha. Laghdaigh ar dheontas an rialtais de réir mar a chuaigh an páipéar ar aghaidh ó bhliain go bliain, gearradh siar an deontas agus sa darna cás bhí iasachtaí Bhí a chuid airgid féin curtha ag Seán Beaumont sa pháipéar agus iasachtaí móra faighte aige ó chairde leis agus ní raibh an páipéar ag íoc as féin agus b'éigean éirí as. Anois cén fáth? D'fhéadfaí go leor a rá faoi chúrsaí díolacháin. Bhí mí-ádh orthu ar bhealach ó thaobh na gcúinsí stairiúla. Ní cheannódh cuir i gcás lucht, bhí dream, bhí scoilt i measc lucht na Gaeilge ag an am idir an dream a chreid sa chló Gaelach agus an dream a chreid sa a bhí taobh leis an gcló Rómhánach, agus ar ndóigh is sa gcló Gaelach a bhí An tÉireannach, rud a d'fhág deacair é le léamh ag cuid den phobal. Dhiúltaigh cuid eile é a léamh mar gheall ar gur sa gcló Gaelach a bhí sé, agus ní raibh, ag an am sin, ní raibh pobal mór oilte ar léamh na Gaeilge ag na scoileanna. Bhí sé rud beag luath dá mbeadh, dá dtiocfadh An tÉireannach deich mbliana níos deireanaí nuair a bhí an ghlúin óg a bhunaigh Comhar, bhí dream an-mhór tar éis teacht tríd córas scolaíochta na tíre agus na hollscoileanna i gcásanna áirid ag an am, an dream a chuir, a bhunaigh Comhar agus Feasta agus na hirisí seo. Tháinig siad siúd uilig deich mbliana níos deireanaí dháiríre ná Beaumont. Bhí sé róluath ón taobh sin, ní raibh pobal léitheoireachta a bhí in ann Gaeilge a léamh. Agus ar ndóigh cúis eile, bhí sé bhí an páipéar dírithe ar mhuintir na Gaeltachta agus ní raibh an t-airgead ag formhór mhór mhuintir na Gaeltachta a bheith ag ceannach páipéir. léití, léití na páipéir ceart go leor is tá fianaise air sin go raibh an páipéar á léamh agus bhí an-mheas ar an bpáipéar mar gheall ar an nGaeilge agus go raibh sé bríomhar, bhíodh sé conspóideach, bhí caint, bhí scríbhneoireacht an-mhaith agus an-bhreá ann ag leithéidí Mháirtín Uí Chadhain ach, ach san am chéanna ní, ní raibh pobal na Gaeltachta, ní raibh nós léamh páipéar Gaeilge acu agus ní raibh an t-airgead acu le bheith ag ceannach a leithéid sin mar a léiríonn an páipéar féin. Bhí gad i bhfad níos giorra don scornach ag cur as do, ag luí ar na daoine ag an am, sé sin le rá, cúrsaí, cúrsaí maireachtála agus imirce, bhí an imirce ag bualadh na gceantracha seo agus ní, bhí, bhí an comhthéacs sin uilig, d'fhága sé go raibh sé an-deacair ag, ag an bpáipéar a bhealach a dhéanamh agus sin an fáth gur éirigh Beaumont as a bheith dhá, dhá fhoilsiú dháiríre. Is. is dóigh, pobal léitheoireachta, easpa tacaíochta ó na heagrais Gaeilge agus cúrsaí airgeadais a chuir deireadh leis an bpáipéar.
Bhuel a Éamonn, go raibh míle maith agat as ucht labhairt liom inniu, bhí sé sin an-an-suimiúil ar fad. Á ná habair é.
Fáilte romhat.